ndị be anyị na-ege anyị ntị ọ, eh, okwu mma ee o futetara mmadụ n- ọ dị mma ọ dị nnọọ mma ka anyị ji wee sị na ọ dị nnọọ mma bụ na anyị na onwe anyị bụ na-eje ekwuru ekwu na-eje agbamnkwụ bụ na-eje wedding na ụfọdụ na na e- e- e- a- a- edowe ọjị n'akụkụ ọ dị ka ọjị abaghị ọha uru ị mara a sị na yoruba na-akọ ọjị awụsa na-ata ya mana igbo ji ome ome- omenala Omenala, eh. ọjị bụ ọjị eji eme omenala bụrụ ọjị igbo ụfọdụ na na-eme ibute ibute ya wee bụrụ na ụfọdụ na na-ejidiri gworo agọ ọhọ maka anụnụhọ mụ na eji gworo agọ ọhọ Ọ bụ nsọ ala. mana ụfọdụ na na-eji gworo agọ ọhọ Ọ na- ọ na-erokweji anyị mewere gworo gbọmọ Ọ ka Ọ dị mfe ma ọ na- ndị mmadụ ga n'okwu okwu gworo ọjị maka i nekwaa ya n'ihuru gworo ihe ọ na-agbara na-abụrụ ha ịbọ gworo a na-agba ha ịtọ gworo a na-agba ha ịnọ ehe and ị bịakwa na ọjị ọjị ihu ị ma na ọjị dị ụzọ ịtọ wee ohu a na-eku ọjị ugo a na-awarụwa eze wee ọjị igbo bụrụ na ọjị igbo ọhụrụ ahụ a na-euse gworo a na-euse ho mana ụfọdụ ka- ụfọdụ ndị ka mmanụ na-eji gworo eh, eh, gworo agọ ọhọ which ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ọjị bara agbagide uru mmadụ bịakwa na be gị ihe izizi i je ka echele ya n'ihu bụ ọjị ọjị na-ekwu okwu a sịrị na o jee i o bụ om- omenala jee jikọtalenụ anyị igbo omenala jikọtara igbo ọ ya bụ ọjị bụrụ ọjị igbo ọjị bụ ihe eji ekpe agọ ọhọ ihe eji agọ ọhọ ịnịkwa a- e- e- ekpe ma ndị ụka na-euse ya bụ ọjị Bam. ọjị bụ ịnịkwa eje dịrị n'ihe ọnụma ịgọ ọhọ maọbụ na ị nọ be gị chọọ ikpe ekpere ụtụtụ ọjị bụ ihe izizi i ji ka eweli ọtọ ya bụ mkpụrụ ọjị i ji ka eweli ọtọ were gọọ ọhọ ya ya eji ọjị agọ ọhọ eji ọjị ihe eji ọ dị ka ndị bụ mkpụrụ okwu kwutechara ya na ọjị ihe ihe eji ọjị eme dịghọrọ kọtọkọ kọtọkọ eji ọjị were ejide okwu nwanyị mmadụ bịakwa na be gị ma i wee onye ọbịa ya ọha echeharụ gị ọjị mkpụrụ ọjị ma na onye ọha anabataghị kinie nawa ma ọ- ma ọ- ma ọ- ma mmadụ asịghị ya butere ya aghara ma ọ bụ si ma ọ bụ na agha si ewere ọjị mana onye ọha enweghị ego ji egote ọjị E- ọjị bala agbagodi uru eji eji okwu nwanyị ọjị eji ọ dịka rubishi kwuo eji a- a- a- agọ ana eji agọ ihu ekpe ekpere eji arịọ eji arịrịọ ayọta ihe niile ihe eji ọjị eme ire ekwuzi ya agbagidi okwu. nọ ya bụ ihe o wee kere kere Ah, ọmụ mana m, Odoi. eh, uchenna ịwụ ka ha na ọ bụ ha sọsọ onye woghara bụ ya na-adazi na na-adazi onye dị ndụ ịwọha dịka yalo ji kwu yalo anyị enweghị ihe dịka oji anyị na ana igbo ihe anyị nwere bụ ọjị ọjị eyi mana eyi ekele gị na ị gbaziri m onu na ọ bụ ha sọ onye nwụrụ anwụ mana ọ nọ m dịka ndị mata ehe, mmụta ndị nke m Mana ị ehe, ghọtara asụsụ. mana mana amadị m na omenala jikọtara igbo Ehe, ọ bụrụ anyị bụ ọjị. Ehe, ehe, nọ- nọ ya bụ ihe ọhụ ọ bụ eziokwu na ọ dịka erubi ji ya tụpịa ọnụ na ọ bụ asụsụ igbo na ọ bụ ọ ọ Ọjị- ọjị na-abụghị oji ee anya okwu ya rụ nwanne m chi na e- gworo ihe na-ata ihe ọzọ ọjị na-aba bụ na onye jere be ma ha wadị n'ego ọjị dịka nwanne m nwoke si ekwu hmm. na ọ nabatadodo ga-eji ọjị n'ọbịa na-ejikọ jee egote alụ n'ihi na egote alụ mmadụ n'ihe ọjị bụ eji eji ekwu okwu mbụ te ndị ụka na-eme baza na-eme ihe ọbụla ihe n'ụka na ọbụwa asịkwa kpeme ekpere ewere ọjị wee kpeme ekpere ọjị bụ ọba eweta fada wee kpeme ekpere na ọjị gafere ma omenala ma ụka o o nwe ihe ọ na-asọ asọ mgbe ha fi na n'ọjị na ọ bụ n'ọjị aka- ukwu mangoro ka- mangoro ka n'ọjị oroma ka n'ọjị akọba ka n'ọjị na ọ nwere nsọ ndị igbo na-eme and ka ọ- ọjị ji nwee nsọ bụ na mgbe njikom na njom nọ na onye ahụ metakịtara ịwa ọjị na ọ bụ onye ka ebe ọ dụ na-awa ọjị ma onye ahụ ga-eji ọjị agọ ọhọ kama ọ ga-abụ na mgbe njom njom nọ ọ bụrụ nwatakịrị onyeke na ụgbọ m ewe ochie ya na ka ogo m hụ na ọjị dị nsọ ee mgbe gboo okenye mkpụrụ osisi ee mkpụrụ osisi eh, chukwu gọziri agọzi bụ anyị mara bụ ọjị mgbe gboo n'ime ajọ ọjị ọ bụghị mkpụrụ ọjị ga-eji ịnọ ma mkpụrụ ọjị waanyị n'ala ma enweghị ihe imere ma ndị be anyị igbo nsụka na-abụ anyị gọọrọ ọhọ gọgbọghọ waanyị ọjị ma ekwe echifu isi na ndị ndị agọnọ ha anamara ọhọ na-ekweteme na ndị mmụọ anụmama okwu anyị ma ha anụma m ihe ha na-ekwu ọjị bụ ezigbote ihe n'ala Igbo Ee, ịma e- e- e- ebe okpongo okwu Mm, na kaji. okwu na- okwu na-abịa abịa ọbịa ha ka je na anyị Ee, ịma na ọjị ejikwa ọjị agba ndụ Ehe, eji eji ọjị were agba ndụ Gbam. agbagba ndụ ha bọchị gịnị mmadụ mere ndekwere ihe ee, e- o were une m- une m kpọ o jewe oge ne mmadụ zọka anị ya mana ama onye ọhụ ma na anị ya nọ na onye ọhụ nkarịla onye ọhụ wee gwu- gwurie otot- otokoro Mm. wee were ọjị were tọọ ha n'ime wee si onye ọhụ na ị sikwa na ọ gụ nwe ana ma gị were aka gị Ọjị. ọnụ ma kpụta ọjị mmadụ n'ala maka ọjị ọjị na eji agba ndụ and ị ma na ọjị na ekwukwe maka ọjị anyị ji ka ekwurube ekwube ha maka ọjị igbo nwesịrị ụdụ ka ọ dara agba a na-enwe nke gbara ịtọ a na-enwe ọhụ gbara ịnọ a na-enwe ọhụ gbara ise a na-enwe ma ọjị ije ọhụ gbara seven ma nke egbukwesịrị Ọ gbara ọkụkọ asaa. Mm, ọhụ gbara seven Gbara asaa na Mhm. na-eme ihe a na-eme omena ee egbukwesịrị ọkụkọ ọhụ gbara ise na abụ ọjị ije a na-enwe ọjị ikenga bụ ọjị ịtọ ebe a na-eke ikenga Ee. ọjị gbara ịtọ bụ ikenga and ochite na nwanne m chi na ana m anaghị okwu ofe ife ọjị ikenga eyi onye abụla onye Ọ bụghị ezigbo ihe. ezigbo ihe Ọ bụ ezigbo ọjị. ihe. ihe bụ ọ chọrọ ịtọ. O- ọ bụ na ọjị gbara etọ na ebe anyị igbo nsụka eh? Eyi, anyị bụ ndị ogurute ọ bụ na anyị na-ata ọnụ ha ma ọjị agba etọ eyi. mgbe onye ogurute unu sunu na-ata ha n'unu na ọmụna m nwe ndị ogurute na onye ọzọ anaghị ata ọjị gbara etọ Ịtọ. na egbe nsụka na ọ bụ omenala shi na gboo gboo gboo ịghọtago na ọjị nwere nsọ ya na ayị na ọ bụghị ịgbalị ịwara ọjị mana ọjị ndị igbo ji agọkọkọ m ọhọ m marụ nke m madebere nke m bụ ọjị gbara enọ Ịnọ. ya bụ Ee, eke ọjị. orie Ee, ahọ na nkwọ Ee, iji ọjị ya. gbara enọ i jebe dibịa na-emenụgịta ọgwụ na ọ bụ ọjị gbara enọ bụ na-asị gote chọrọ ọjị gbara enọ mm. ya bụ a na-eji eme omenala ya bụ a na-eji agọ ọhọ eh. ọ bụ ịga ọrụ ịma ma ọ na izu ndị igbo bụ enọ bụ ọ dụ eh. eke orie na ahọ na nkwọ so ọjị bara uru amachi n'ala igbo mm. ọjị tọbụna na mgbe ọbụla ihe a na-eme tene party political party ya na-eme ndọrọ ndọrọ mm. na ọ bụ a chọrọ ikwu okwu tọbụ onye isi ala ọ bụ onye na-achị state na ọ bụ ebute ọjị e wee gọmadụ ọhọ ndị ochie na anyị bịara eme ihe ya bụ ịnara ha ọda ha egozi ihe a na-eme ya na ọjị bara ezigbote uru n'ala Igbo e, e, ịma e na ọkwa ụka hmm. bụ ọhụ maba ha ji were ọjị ụka a na-ejivukwa ọjị mana ha na-awebata ọjị ha na-awebata ọjị hmm. n'ihe ha na-eme ọ dị ka idukwuo enwekwebe bazaar hmm. ha na-ebupụta ọjị hmm. wee were chụọ nta ego ọ dị ka m njekwa ọrụ ekwuru ekwu ọ like mmadụ na-awa ji o nwere mmemme ọ ga-abụ ya na-emekwa masị na ọjị na e kwesịrị ịkwanyere ọjị ugwu o nwere ihe ụfọdụ na-ama ha banyere ọjị ma ọjị mgbe ejikwa ọjị waa ọjị awawa ọjị ihe ọjị na-afụta bụ mmeghe ụzọ na he mgbe ịwakwara ọjị gbakọ ihe i ji wee waa ọjị ihe ọ fụtara bụ mmeghe ụzọ ihe na-emeghe ụzọ mmeghe ụzọ bụ ọ bụ ịwa ọjị bụ ya ọjị nwere nsọ mana ndị be anyị kenda dịka ndụ kwuo na na-eme omenelu na na-eji ọjị gworo agọ ọhọ ụfọdụ be anyị nkwe mme dịrị mmemme ha ka ha evute ọjị o nwere nke m jere kwuru ekwe mụ ọjị igbo adịghị nsha ma ọ na onye metaghị ya je chọwa ọjị na ike ha eke onye igbo ọbụla wetara ọjị ike ha eji ewetawe mkpụrụ aṅara ahụ ha bịa weta nke mma chọwa ọjị igbo ndị nọ nke support wa sị m na m maara ihe m na-ekwu asị m ọhụ na ọkwa na ịma ha adịghị ama na ọjị na onye na-agọ a na-asụ ha oyibo Asị m na Mm, ọjị anaghị anụ oyibo. Oyibo A- a ka ọ na-ekwu na ọjị anaghị anụ oyibo. Mm, oyibo ọ na-asụ ma mgbe a gbakọrọ agbakọ na ebe anyị igbo nsụka tena mụọ m n'ọdụ home n'enugwu steeti bụ ogerenyi ya okenye bụ onye na-agọ ọjị ọ gọọ ọjị gọgbo o vunye nwatakịrị nwatakịrị kee ọjị asị ndị igbo na-asị na ọjị ezugụ bụ na mvọ aka adịghị ya bụ na mvọ aka dị na na-atụghị iri eto ọ bụrụ teke nke bụ atịrị gị na gị rie n'ihi nkete m kene ha ọjị ya gọji anọghị ihe ọzọ i kwuru na o nwere ndị ọjị na na-efu ha be ha like n'ike ọjị a na-efu ha na anị be ha
ọ na-efu be anyị o nwere nwoke n'ike mụ na ya na-akpa sị m na ọjị na ọjị a na-efu ha be ha ama ha m nchịwa ọ gịnị kpatara

Eh, afụ na ọka ji aka eh, onye eh, nwe eje wọchita ore ọma enweghị usoro ọhụ ọhụ a hmm.
na-eji aghọta aghọta mgbe uyi a hmm. ọ na-abịa ijekwa iwe ikeweta akwụkwọ ọjị tụkwasị akwụkwọ n'elu n'elu ewere aghọta onye ka ha azụ ndị anụ nkịtị ịkakọta akwụkwọ ọjị ọzọ ndị akwụkwọ n'elu were aghọta ọjị hmm. nwaanyị ọbụla hụkwara ọjị enweghị ike ịtụtawa ọjị na ọ ka eje achọwa nwoke ka tụtara ya bụ ọjị ya na ọjị nwere nsọ ọrụ ụta adụkwa m sho ya adụkwa m sho mana eme ihe ọmụta nwụcha nteme onye were be anyị na-eme onye were ebe baị omenala eme omenala be anyị na-eme ọ wụ nwaanyị nwaanyị hụrụ ọjị n'ukwu ya ọ bịa kuo onye nwoke sị a biko bịa tụtara ya ọjị mba ndị a bụ ndị mara omenala ọfụfụrụ be anyị be anyị enugwu ezike O nwere mgbe ọjị kpọkọsị na ọjị dị nwere mgbe ọ dị nso na be nna m ọjị na-adagharị ọ nọkata ọ daa papa anyị sị na awọla na ọ bụ na ụka ya wọchita mana ọ bụ na a na-achụ ezi ma ọjị dara ụmụ ntakịrị nji omu ma ọ bụ njikom na-ewelite wute papa nekwa ọjị ya wutere ee ọ na-gasị na ọ nwoke baba wuru Ama m. gbawa ya ha na-eje mmiri ọchịa ngwa mva ọdọ Ee, bịa ka ha tawe Eh, E- e- e- ị ma na asị So- igbo igbo na-asụ n'olu eh, n'olu. mana akwa ụkwara ga na like be anyị ụmụ nwaanyị a na-achịta ha ọjị be anyị okay ọ dị ka wa eh, eh, na- na nne n'ike rukwe ha ọwa ehe nwaanyị na-achịta ha ọjị be anyị kwuo maka mma wa Okay. like wa n'ike eh, eh, eh, ka ha si eme bụ oke ịgọkwa ọhọ ọjị

ma ụnụ gara eme nwaanyị na-eke okenye emume a na-eme ee ịma ọ dị ka ị na-ekwu ịma nwa nkịta na abịara be mmadụ na onye mbịambịa ka ha wawa agọwa ọjị bụ ya bịara bee ya ọ dị ka m jekwa be ọga Uche hmm. o vuye m ọjị aka m evuchiri ya azụ maka ọ be ya bụ nnụ aka ha m agọwa ọhụ bee ya na ọjị na nwata a na-awọ nwata a na-agọ ọhụ ọjị mba mba okenye nọ mba okenye na-agọ o nwere ihe ọzọ na-emenụ n'ala igbo Enugu steeti anyị m mara mana anọrọ m na Anambra amashi amashi eburu m aka mgbe mgbe m na oyi esueleke na Anambra steeti mana o nwere ihe a na-eme anyị na-anaghị eme n'ebe anyị hmm. ọ bụrụ na Anambra steeti be na-ewetara ọjị nọ na-achị ego na asị gị na ihe a bụ ego ọjị anaghị eme ya na Nsụka ahụ anaghị eme ya n'ala Igbo Nsụka ama m ma ndị Nkanu na-eme iru Anambra na-eme ọ bụ na ị chịghị ego n'ọjị na Anambra anaghị awa kama ya bụrụ ten ten naira ị ga-achịriri ego ọjị asị na ihe a bụ ego ọjị ọ ya bụrụ ihe a na-asị gị na ọjị na-ejeghị ije ihele mhm. ma ọ dịghị be anyị ị wetara n'ọjị asama afere sama ọjị nye ọ sọ ihe mmadụ nwere ike ntịgha na ọjị
maọbụ ose ọjị maọbụ ose ọjị ya bụ na-achị anyị na-achị ego na ọ na-amara mgbe anyị emeghe line na ọ je enwe onye Anambra ya-anụ ihe anyị na-ekwu ya sị ee n'ihe na-achị ego n'ọjị n'ihe na-achị n'ego n'ọjị bụ mogo ha na mogo ha na ekọwa na anyị ndị na-amaghị mata ihe na-achị n'ego n'ọjị ee mgbe anyị ji emeghele gị line na anyị mee ndị ọzọ gwa anyị ihe uru ha fụrụ ọjị na-aba n'ala Igbo ma anyị ya melekwu kwesịtere nwaanyị nwa egwu ibe anyị nọ. Ee, ka anyị meghe laịn ekwentị anyị anyị meghe laịn ekwentị anyị ka ndị na-ege anyị nchị nụma gwa anyị ihe uru ha mara ọjị na-aba na be ha ị bụ onye Igbo Enugu steeti o, ị bụ onye Imo o, ị bụ onye Anambra ị bụ onye Ebonyi ị bụ onye Abịa

na ọ bụ unu bụ ndị na-achị ego n'ọjị ị gwa anyị ihe a na-achị n'ego n'ọjị Rubi kpọmalekala anyị nụfụ n'olu be anyị olu igbo be anyị mmadụ niile ya na-anụkwa oyibo ee n'ọkwa m kpọwakwa m na oyibo ọma ngwa kpọọ ọnụ oyibo mọbụ ya ka
07068158029 ka ị ghawakwa ọnụ akpakwa okwu ụja kporo ya na akpụ ọ bụ ọkwa iburu nzuzu nzu akọchịrị na ya anọkwara obi ekere ewa ya na-akpọchi ha aka ya akpọchi Akpọchie ya ya ọkwa. o. kpọchiwakwa nke gị ha ọwa teewakwa ọnụ anyị mara ka ọ jide gị uche uche onye adịghị njọ anyị ma nna anyị niile ọ bụ ka anyị ji wọta bụ ka eji wọta ngwakwa ngwa ya ro kpọmaleka gị eze ka anụ zuru ụlọ anyị na- na ọkụ line ọkwanụ nne m gwara nke m ngwanụ ọ dị mma ee nne m kpọọ anyị n'akara 09072759950 m kpọkwakwa ọzọ 09072759950 ee gwa anyị ị nụgo ọkpagbagodi okwu anyị ji taa uru ọjị na-aba na ihe eji ọjị o nwere ma na-ala onye ma ọjị adịghị na anaghị enwe isi o nwere na-ege nchi ka ọ bụ na unu vutere unu bụ bullion van a na-eji evugara ego bụ ndị bankị vuru ego ji unu vutere ndị ọgọ gị ma gị ejighị ọjị ji abịa a naghị ekwu okwu onye onye a na-aga afụ anụ taso n'ala na ọma ọjị bụ mbụ ọjị bụ ọgaranya ọjị bụ ihe bara uru n'ala Igbo Enugu steeti na ala Igbo anyị ile anyị magọrọ ọ bụ na ọjị bara uru n'ebe nna gị n'ala be unu na-abụghị Enugu steeti maọbụ Enugu steeti ị kpọọ anyị na ihe na anyị kpọrọ mara 07068158029 ị gwa anyị na ha na-abịa ọjị dịkwa bụ na ihe na-ebe ji ọjị eme na ha na-abịa eji ọjị eme a na-agụ nwatakịrị aha na na-eji ọjị agụ nwatakịrị aha n'ala igbo ma ọ bụ na na-agụ aha ihe ndị ọzọ na-eme n'ala igbo eji ọjị eme ka anyị ọjị dị ka ka a sị gị etere ụgbọ etere ogiri n'omi bụ isi ohe ee ọjị bụ ka isi ihe niile isi kpokọta ihe niile na ilekọta ya na-eme n'ala Igbo ọ ọ dị ka idi kwuo na ije ọbụla mmadụ na-eje na ọjị na-edu obu na ọjị dịka ndụpụ na ọjị na-eje ije ihere na ọjị na-eweta udo ọjị na-eweta agamnihu ọjị bụ ihe eji agọ ọhọ mgbe ụya ana mgbe ndị gboo nụkwa agọ ọhọ biti ọjị

o mekwara n'afa nna n'ọsụ in Jesus name mm. eh, na o kpere ka ekpere ọ dị ka na mmadụ zuru ihe gị na ọ bịa bụrụ mmadụ kpakwasịrị gị ara ị na-ama na ha oyi ji agbakwu eji achọ nke ihe onye meri ya enwere ike ya na eweru ihe m na ọ bụ na-achị m ọkpakwọchị m ara na ụdị ụzọ Ọ- ọ- ọ- ọ- ndị o- ndị o ji- ọ bụrụ na ma- ma na-ekpechiri ụlọ ọrụ na Ndị ọcha, o ji bụrụ- na-ekeghị o ji ihe- bụrụ m- na-ekeghị ihe ya lụ ndị o ji na ọ bụrụ bịa m- bụrụ Uchenna ọ ji bụrụ m dịka Uchenna mmasị ewere alụ. iwe Ị nọ wee- n'akụtara. Mụ na-achị ya. chaa gbakwukwe m nnekwu ihe ndị mụ na ha na-arụ ọrụ mere m ọ bụrụ na enweghị onye gere m ntị ha mee ya n'ụdị nke ha ji bụrụ mmadụ Ee. enwere m ike asị m ah, di m na ọ bụ nna m ya nke ihe na onye meru na ọ bụ na onye nhe bikwere m ego na o kweghị kwụọkwa m m bụkwara ezigbo mmadụ anaghị m ejewe ebe dibịa je asị ya gbuori m onye na o ji m ụgwọ na ọ bụ nna m ọma na ọ bụ di m asị m isi na o ji ụgwọ ọnwa one wa nke na nke na asị m na ọkwa ọnwa ise na ọ sịkwa na ya na-enye m na ohu n'ọnwa mana o kweghị kwụta mụ na ya ya hụkwa ọrụ jisiwe ike ihe dị ọrụ nwoke ọma ba maka na mba nwaanyị mma nga ọjọọ were ọjị washiri ihu ezi shi ndị iji ha ka na-emetụ ya aka n'obi na ọ bụghịkwa ka ejikwu webere ka ọ da na ụka a kpara akpa na-ejikwa isi ekwe che eji emetụ ya aka n'obi na-emewere ụkwa na ịkwa nri ọ bụ awashiri ihu ezi ọjị gbara anọ ndị eje a na-ewere eke ya jedụwa ya ya ihe ọma ya bụ na-eji I- ma ndị mma ndị iji eji ọjị arịọtụ ha enwere ike eji ọkụ na mewe wata eji ehe awasịrị ihu ezi shị ka unu chichewe mbara ezi na wee jụ na ihe ha baba mmadụ na-amadagharị na eweghịkwe nke ha ziri mmeme na ọ bụ unu gbatakwa ọsọ eyi eme ka ị na-ahụwa ihe dịka eji ọkụ ọma na ma amaghị n'ụwa wee rie onye nke jighị ụgwọ o metụ ya aka n'obi ọ bụ ha ọgụ ọ bụ ewere ndị watara na ụda na ejikwere ọjị shị ka unu gbakwụkwọ mmeri ma mba na ha asịrị na ọbụrụ arụsị ọ bụ arụsị na eji ọjị arịọtụ ndị mma jiri arịọtụ mmadụ eji ọjị eji arịrịọ na ụdị ọbụla ụdị ọbụla ụdị Eziokwu ọ bụ.
ee, ọ dị ka ihe ihe i kwuru ọjị bụ ọjị eji ehi e- Ezi e- mkpụrụ e- osisi. e- e- ya ihi ihe maka ọkwa nọ nke e, e, ije ka abụ ndị na-agọ mma na-eji ọjị agọ mma ọjị bụ ihe izi o ji ekwukpo okwu o nwere ndị na-agọ mma ma o jighị ọjị ọjị ọ bụ o nwere ndị na-adịgọ mma ma o jighị ọjị ọjị bụ ihe mbụ e ji ekwu okwu a ndị ma na ọjị na e, a na-atịcha ọjị atịcha mm. ka ọ dị asọ i were e gọọ ihe mm. maka ọ bụghị iwu nukwu ọjị na i wee jiri ebido nke izi bụ na ị ka na-asọ ya bụ ọjị mi hmm. sakada omi hmm. ụfọdụ na-eji ọsọ anyị atịcha ya bụ ọjị ka ọjị dịrị asọ before i wee jiri yọwa ihe a eh. na-ayọ ayọ ya na ọjị eji dịrị na mmadụ asị na ka eji agba ndụ mana korota ahụ maọbụ na arụsị maọbụ nke ọbụla kwa ọjị rie ọjị na-enweta mkpa ọ dị agbagide mkpa akwadebe aha ya bụ na Mm, eji ọjị nwere ike asị na m anaghị okwu ee kwuwe eji ọjị a- ọjị na alụ dịka nwanne m nwaanyị kwuo mere eji ọjị o nwere ndị nwere alụsị na ebe ha Mm. ọ na-abịa iwere ihe mgbe ọ nọle na alụsị na-abịa ọgụ ọ bụ ọjị bụ eji asị alụsị na-ekweghị okwere ihe m o, ma m enweghị ike unu bịa alụmanụ m ọgụ ịgọ m ọhọ na alụsị nfu na ekwenyere na anọ na-abịa alụnụ gị ọgụ Ọ na- na- n'ihe ọzọ dị n'ọjị bụ na ọjị anọkwaghị eju ahọ ịta nkata na ọ nọga eju ahọ ọ nọga eju ahọ mana o nwere ihe ọzọ eji ọjị eme ọ bụ mgbe ele na ọbụ ihe omenala ụmụ akwụkwọ na-ata ọjị maka ọ na-achụ ụra na-achọghị ịchụ ụra na nwere nnene maọbụ exam echile ọ kwụrụ ekpụrụ ọjị na-ata na ọ nọga ekoro achị ga na-achọ ọbọ ama m na o nwere mme ndị ọzọ ha Ee, ee, ọ bụ ndị na-ekwu mana ụlọ abịa ha dị ọjị na-echukwu ụra ọ dụ n'ụdị n'ụdị m ta mkpụrụ ọjị na nta na na-ekede m ụra ga bụ ụtụtụ echi le ịma ụwa na nke ndị nkanụ mm. ndị nkanụ ala ahụ bụ ụla ha ekwu ma ụla mm. o nwe ka onye nkanụ

ma ọ na-ejikwa ine na exam ị ta ọjị n'ụra agaghị agata gị n'anya anyị ga na-asị unu kpọọnụ anyị na 070 681 58029 ị gwa anyị aha gị gwa anyị ebe i si akpọ na ị gwa anyị uru ị fụrụ ọjị na-aba n'ala igbo na ebe nna nke gị ma ọ na- ma ọ na steeti nke gị ma ọ na obodo nke gị ma ya eze chi ma ọnụ n'ihe ọjị na-aba

na ọ bụghị ọjị igbo na gworo anaghị eji ọjị igbo egwuri egwuregwu ọjị igbo ihe ọ na-arụ karịrị gworo na-egocha ya eze Ee, gworo gworo ahụ gworo abụghị nke ndị be anyị gworo abụghị ndị be anyị na ọ- awụsa na-ata anyị awa. tara e- ndị ndị ugwu tagbu eze ha ga na-enwu ka e rachiri mmanụ ee ọ dịghị ihe mana be anyị na ọ bụ ọjị be anyị ji eme ihe dị iche iche na-enyere anyị aka na ndụ Mhm. Ee, ọ bụrụ na ị mara ihe ọjị na-eme na be anyị na be nna gị ị kpọọ anyị na na fon Ọ- Ee, ọjị ọjị ị makwara ihe e ji ọjị eme n'ebe mpaghara nke i si an anyị na-asị gị gị kpọọ anyị n'akara 07068158029 ị kpọkwa anyị kara anyị ka unu ji eso ọjị

nke anyị kwuru mere o nwere mgbe anyị kwuru maka ịgba bọị i duru nwa gị na-ejeko be onye gbanye ya bọị ma gị ejighị ọjị ị ma na ị bido enweghị onye na-ege gị nchị o nwere nọ na laịn ma anyị malekarịa onye na-akpọ anyị ma ọ gwa ma anyị uche ka o si dị na hello hello gwa anyị Enugu steeti Enugu steeti ofo bụ

Oo, Eji m adịta echi ọ. Ka ị mara ya ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. na
ee ịma na ihe dị n'ọjị a bụ ee nkụzi e buru bịa ebe a na-emezi ọ na-adị ka o nwere ihe ọzọ dị n'ọjị Ee, ọ bụrụ kịta na o nwere okenye ị chọrọ ijekwu na na ana igbo ị chọọ ka o gee gị ntị ọfụma ọfụma ị bịa na be ya gị na ya keneche wepụtagodo ọjị na akpa ị fụ na ọ ga-alịlaksịzi yes. karị na ihe i ji bịa bụ okwu nwere isi ịghọta Yeah. and ndị igbo na-atụ ya n'ilu na o- na okwu ọbụla ga-eri efi ga-eri ebine na ọjị bugo n'ili ehe okwu ọbụla even ma na wọkshọp ma ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ime eche ka emejewegodi ịnụ nwaanyị the first thing ị ga-ewepụta bụ ọjị before any other thing ọ ya bụ eziokwu ọ bụ. ehe mana due to belief anyị na-enwezi kịta ọ na-adịzi ka ọ na i weta ọjị ọ bụlụ ime arụ ịghọta ehe ọ nya nwa bụ issue mana ọ sịkwa m kwube ekwube o nwere ihe ọjọọ dị n'ọjị obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha and ọ bụrụ na imeghị ihe otu ahụ esi eme ya ịfụ na ọ ga-aghọwa gị afịa and ọghọwazie gị afịa ahụ ịkpọwa ekwensu ọ bụghọkwa ekwensu ọ bụghọkwa ekwensu it's just that na ị follow the due process ọ nya nwa bụ the thing ọjị bara ezigbo uru n'ala Igbo ndị Igbo enweghị ike imewe ihe ọbụla tọrọ atọ aghara iji ọjị bịa n'ihe ahụ and ọjị ahụ ga-abụdị izizi ife emi ọta pen even mgbe m gara agreement mgbe nwa ewepụtara ọjị ozugbo ozugbo o kpọwa ndị dị ebe a kedu onye Nkanụ kedu onye Nike kpọwa ya kpọwa ya kpọwa ya ifu gị ya anị ndị isi ụka nọchakwa ebe ahụ so mana kịta a na-emezi ya even o nwere my friend bụ prophet na-ewu ewu n'Enugwu a ọ mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ na ha jere Israel ndị ọbụla na-eme na-eme mana ozugbo ozugbo onye wepụtara ọjị n'akpa ya

29 ọ bụrụ na o nwere onye Anambra ya kpọọnụ anyị ma ọ gwa ihe ya na-achọ ị na-ego n'ọjị iru ọ na-aba ihe na ebe ha ma anyị eze mụta na na amagbu ha amagbu na ọ ya adịghị mma na ọ bụrụ na onye Enugu steeti na ọdọ ihe
hello Hello, Eh, good morning. ana m ekele unu ana m ama ihe unu na-ekwu abụ m Elda Jesi Okewa n'afọ nke na Nkanụ wee na-ekwu ee eziokwu eziokwu atụmatụ unu ọ mara mma n'ebe ọ dị ukwuu ee oge a nọ n'ime ya n'oge a ekwesịrị ike na ọjị juru ee Eastern Zone a niile ọrụ anyị na Enugu steeti Ebonyi Abia Imo and Anambra

ha ga-eji ha because of ọjị a mụ so ihe m na-ekwu bụ na ọjị dị mkpa n'ebe ọ dị ukwuu asị ọjị a nwa akọ ndị mmadụ ise because a na-eme ihe gbasara agbamakwụkwọ maọbụ agbamakwụkwọ ebe m nọrọ ebe ahụ ọ na-apụ because e wetara ọjị ọ ga-ama maka ọjị ahụ ejiri ọjị ahụ kpee ekpere ọjị dị mkpa

nwanne m chi na ihe i kwuru bụ ihe mere eme Ee, ọ ka na anyị ka ọ gwara anyị ka ọ na-aga n'Akegbe Ugwu mm. na ọjị bụ ihe a na-akwanyere ugwu n'ala igbo and ị ma na nwaanyị anaa agọha ọjị nwaanyị anaghị agọ ọjị dị nna akwa o nwego na mgbe nwaanyị na-agọ ọjị n'ala igbo Ụmụ- ile ụmụ nwaanyị nwaanyị ọ na-agọkwu ọjị? ụmụ nwaanyị mana ewetara ije na ebe anyị mgbe Nsụka na ụmụ nwaanyị na-ere ọjị o Ee, ụmụ nwaanyị na-ere ọjị goro ọjị kpoju n'akpa ga na-ere ọjị bụ igoro ọjị Ee, nwaanyị na-ere nọ na ha ego.
agọghị ọjị Ị makwa na ihe iji ama na ọjị bụ onye vu akwụkwọ nri pịote moto na-eje nrere na-akwụ ezigbote agbagiji agbagiji gbagiji ego na o piere moto mana ọ bụkwara na ndị nke ọjị akpa ide na wee kpa mba na ọ bụ ha bụ ị na-agba moto maka na ego ohu mkpụrụ ọjị ị ma ego ole ohu mkpụrụ ọjị Igbo ha mba

ihe mere bụ na mbe ị ma na like ụdị eze nwaanyị a na-enwe na be anyị o nwere ọnụ arụsị ha na-enwe hmm. o nwee onye na-eso ha ba mbọ mbọ so wee mmadụ ihe ọ na-eme ọ dị m ka ha na-aba ha kpechekwa ekpere with ọjị ha chọọ nwoke ka nwoke akwa na akwa na-anọ

n'ikwu nne gị hmm. ị bịa n'ikwu nne gị ma ngọwudu ma ọjị eh, eh, n'ikwu na ka ị hụ na ọjị dị nsọ ọjị dị agbagiji nsọ ọjị dị ebube eh? ihe a na-eme n'ala Igbo ma ọjị ebidoghị ya na o nweghị isi hmm. ihe ọ sọ ya bụrụ na nwa gị jekwa ya amụ ọrụ ma gị ejighị ọjị ji akọwa ihe ị ji o nwere onye na-ege gị ntị mana ọ ma ihe ọ na-eme ihe ọbụla ihe a na-eme a n'ala sị ka Igbo ịbịakwa ya ọ dịrị mmadụ ihe a ihe otu dịrị mmadụ ihe ọjị ọjị bịarukwe kpaa obi onye ọha obi onye ọha edee Mm, ee nọọsụ mgbanwụ na ọkwa maka ọjị Mm, ọkwa maka ọjị mma iweta eh, Ee, ya na ị ma na ndị be anyị Igbo Nsụka anyị na-echi akatakpa chi ọmabe Wee wee ọkachasị ọmabe wee hụ na o anaghị nwere onye ọ bụ kwadochere na mma ya na-afụta ma a waghị ọjị na mma anaghị afụta Mm. mmanwụ ga-afụta o nwere ike mma afụta na mbụ ma- mbụ si afụta n'ọnụ akpụshi maka ndị be anyị sị na n'ala be mma shi afụta Ee, ọ- ị waghị ọjị na mma anaghị afụta Mm. ọjị ama abụla oke mma Ọ ọ nwere- ka ụmụ ntakịrị o Ọ- ọ nwere- ọ nwere- Ma- ee, mana o nwe onye ma ọkwa nwaanyị mụrụ nwa Ee, mana o nwere ụdị o nwere ụdị njem ije ị jekọ eje na ị wefute dịrị ọjị kpee kpee ekpere dị n'ihe ahụ Gọọ ọhọ. gọọ ọhọ shị na nke ma ị jekọ ya bụkwa duwe gị ije ọma n'iji ekwe mm. na n'ịchịwa ha ọjị na ọjị na nakwa agba ahwa maka o nwere ụfọdụ ndị na-eme ihe omenala ji ọjị agba ahwa mm. dịka o kpechekwa ekpele na ọ wachakwa dị ọjị na ọ chịha ọjị ọhụ nke egosi ya na ụdị o shi ya bụ ihe mere na anyị na-abụ nwaanyị ọjị be anyị mm. o kpushi ifu ị ma na ndị ndị ndị ichie anaraghị ekpere gị n'ihe ị na-ekwu bụ ihe gara aga ogwe ka o si kpuchi ogwe Ee, ndị ọ bụrụ na ha kpuchiri- ncha kpuchiri ifu Nwa nke ị ma na kpuchiri ihe ji ya. jụma ese ọ bụ gịnị na-eme Ee, na o nwere ihe merụ na ọjị na-ekpuru gị ifu n'iwe Ịnọ.
n'iwe n'i- na ị wee marụ na ọjị ọhụ na o nwere ihe dị o na nwere ka o si desi Ee. n'ime anyị ga na-asị na oge anyị ga na-achụ ma o zuru ya ruo kedemeleke ndị be anyị gara anyị oge anyị razu ike ụka o efu na ọ họrọ 5 minutes na nwaanyị ọcha bata ma mana ọ na-anọ ọrịa mgbe nke 11 kụọ ọ dị mma ndị be anyị anyị ekene unu kenesie unu ike unu ahụa agbagiji okwu anyị ji bịa taa na anyị na-agwa gị bụ kwanyere ọjị ugwu ịma ha kwa eji ọjị agọ ọhọ jiri ọjị gọwa ọhọ gọtarụ onwe gị na ụmụ ezinụlọ gị na ụmụrụ ntị gị ihe ọma na ọjị na-emepe ụzọ mgbe a na-emepe ọjị a na-awa ọjị mgbe ị gọchikwa ọhọ wa ihe o gosiri bụ mmeghe ụzọ deeme na anyị ekene unu kenesie unu ike kene ihe na-emere unu ibe asị m na i gbuo n'aka nri i gbute mma i gbuo n'aka ekpe i gbute mma aka m bụkwa m ume yalo nwa eziagụwo ihonga m ikpọ ngwa rubi kele chinwe kele mendụba mghe ụwa niile unu mara na unu ọjị bara uru shinne shinne i jekọkwa okwu nwaanyị jide ọjị ijewehe na arịrịọ dị ka jide ọjị maka na o kwesịrị ka igbo niile mara nsọ ana edowe nsọ ya bawakwa nchi ama na izu ụka ọzọ unu anụkwakwa onu ya ya bụ ma ada unu Chinwube Kpesịrị. ana m asị ndị Enugu steeti anya na oge anyị chi ọkachasị gọvanọ anyị na-arụ ọrụ jisi ike ana m asị ndị Igbo Nsụka na ụyọ ọrịa na anyị nwetara VC bụ onye Nsụka eshite bidoro UNN ya Simon Uchenna Ọtụanya ugbue ndị be anyị anya na o- unu ga-eme anyị chi na ebe onye a ga na asị na m na onwe mgbe Uchenna Eze onye Okwute Ezochukwu Oji Enugu Ezike unu ga-eme anyị chi ebe onye a na anyị je weta ihe ọzọ anyị ji akpa